ndewo nụ ụmụ chineke ekelekwa m unu ọzọ tata n'oge nke ọlụ ndị ozi ihe anyị nwere ikwu n'ụbọchị nke tata bụ maka mmụọ nke ndị nna nna mmụọ nke ndị nna nna nke ndị bekee kpọrọ ancestral spirit ancestral spirit unu ma na ndị Igbo ka anyị bụ mana oge ụfọdụ ihe gbasara oyibo a na-asụ na-ebutekwere nụ anyị nnukwu ihe nke anyị na-amarọ maka na afụrụ m na ihe a na-emebi ihe n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'ụbọchị tata ancestral spirit mmụọ nke ndị nna nna ma a sụọ ya n'asụsụ anyị biko onye unu na-anụ olu ya ka bụkwa lọlọ Acharaugo asị m ka anyị kwukene nke a n'ụbọchị tata maka na o mebibego ife m wee sị ka m yọọ ndị ụnọ ụka ekpere ayịyọ biko oge ụfọdụ ka anyị na-asụkene asụsụ ụfọdụ n'asụsụ Igbo ka anyị wee kwụsị iduhie ndị mmadụ maka na ọtụtụ ndị agahiego ụzọ n'ụzọ dị iche iche site n'asụsụ bekee a na-asụgasị ị kpọbata ndị mmadụ n'ụnọ ụka maọbụ n'ụnọ ekpere ị na-akọrọ ha akụkọ maka ancestral spirit ancestral world ancestral everything ndị ị na-agwa amarọ ihe a na-ekwu mana gị nwa bịa mee this ancestral spirit ka ọ bụrụ ihe buru oke ibu baa oke ụba na-asọ oyi na ntị na-awụ akpata oyi n'arụ ancestral spirit ndị na-amaghịzi ihe bụ ancestral spirit a na-agbagharị up and down gị nwa na onwe gị a na-eme ka ha ghọta ancestral spirit dịka nnukwu ihe ọjọọ dịka nnukwu ihe mgbu maka na agwara m unu na m na-eje nkụzi n'ebe dị iche iche m wee jee n'ebe nke m jere n'ụbọchị gara aga mmadụ na-akọwa maka nrọ nke ọ rọrọ nrọ a ọ rọrọ ka ọ rọsịrị nrọ pụta na-akọwa na ya gwara onye okenye nọ na be fa nrọ a nya rọrọ maka na ọ dị egwu onye okenye a nọ na be fa wee sị ya na onye a gị na-ama atụ ya nke gị mara atụ ya kịta na onye a bụ nna mụtara nna gị na onye a bụ nna mụtara nna gị ngwanụ gịnị ka onye mụtara nna ya na-esogharịrị ya na nrọ kedu ihe ọ na-achụgharịrị ya mana a gwara onye ekpere a ya bụ onye ekpere ma kpọrọ ya evangelist o ma kpọrọ ya pastor o ma kpọrọ ya whatever mana a gwara ya o wee sị na ihe a bụ familiar spirit na ọ familiar spirit kedu ihe bụ familiar spirit bikonụ o wee sị ya nya forget kwa maka all these ancestral spirit na ọ ha nwa bụ ndị na-egbu mmadụ n'ụbọchị taa ancestral spirit na ọkwa ihe ndị nna nna ya ha mekọbara bụ ihe bịara ya ọgụ na-abịa ya ọgụ na nrọ na a ga-eme ya nke a mee ya nke ọzọ kpee ekpere cancel ọba ndụrọ e, e, wee nye aka o shake himself loose from his bondage na ọ bụ na o mee ya udo ewee dị ka e wee cast that spirit away that ancestral spirit mana that ancestral spirit bụkwanụ mmụọ nke ndị nna nna ọ kwanụ mmụọ nke ndị nna nna ka a na-ekwu okwu ya ife a ewee sị ka a cast ya away mana biko enwere m ajụjụ onye na-acast away his ancestral spirit ọ bụrụ na nna nna gị bụ ihe na-abịa data ije ọ bụrụ na nna nna gị bụ ihe na-eme nya bụ ihe kedu ka ị ga-esi wee ghọta ya ụmụnna emechara m n'ikpeazụ wee kpọọ onye ọzụzụ atụrụ n'akụkụ ka mụ na ya tụkọọ isi ọnụ ka m gwa ya na ihe a abụrọkwanụ ihe ọjọọ kama na ihe nwatakịrị a kwesịrị ime bụkwanụ ile anya ka ọ mara ebe o si wee na-emejọ mmụọ nke ndị nna nna ya ha ma ọ bụ ka ọ mara ihe mmụọ nke nna nna ya chọrọ ka ọ mara ihe a chọrọ ka edozie ihe a ka udo wee dị n'ezinụlọ o wee sị m gịnị mụ ekwukwene ihe a na onye nwụrụ anwụ anwụsigo na ndị a niile nwụrụ anwụ na ihe ọbụla bụ ihe nwụrụ anwụ na every dead relative should be forgotten every dead relative should be forgotten na ndị nwụrụ anwụ na ha anwụchago na baịbụl sị na enweghị ihe jikọrọ onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ ụmụ chineke ka anyị tụlekenenụ okwu a ihe a na-achọkwanụ ịkọwara gị ihe a bụ na gị nwa bụ nwoke na-ege m ntị gị nwa bụ nwaanyị na-ege m ntị na ọ bụrụ na ị mụrụ nwa na imegide ha n'ihe nwụọ today na nke gị agago enigo gị ekpochigo gị onwezi ihe eji gị eme mana m wee sị ka m jụọ ajụjụ ọ ga-erukwa na n'o maka na ndị mmadụ na-ejezi kịta ka e butuo ha ihe ibu ha bu n'isi ka o wee dịrị ha mfe mana ndị ụlọ ụka ekpere na ndị a niile kpọrọ onwe ha ndị pastọ tata agwọzie ajụ agwọ bo ha n'isi buru nsogbu kachasịsị nsogbu bo ha n'isi ọ na-anyị ha ha na-agagharị mana ọkwa ndị na-eje ụka ndị na-ekpere chineke ekwesịrị ibupụ ibu ha maka na anụrụ m na a sị na chukwu nna asị buru ibu gị nke na-anyịgbu gị anyịgbu bịakwute ya na ya nwa ga-ebutu ya mee ka ọ dịrị gị mfe mana a na-ebozi ndị mmadụ ibu n'ụbọchị tata na every dead relative should be forgotten gịnị ka ị na-ejezi achọ n'ụlọ ụka kedu ihe bụ aha ụlọ ụka ahụ ị na-aga ngwanụ unu ndị nke sị na unu aghọọla ndị ekpere maọbụ pentikostal na e nwere ihe jikọziri unu na katọlik maka na m kwube side a nwa a sị abụọ m onye katọlik what is your name What is your name, pastor? Afa gị bụ Pastor Paul Dike. Afa gị bụ Pastor Reverend eh, Dr. Um, Kelvin, Reverend Dr. Stephen, Reverend Pastor Peter. Onye bụ Peter? Peter ọkwa afa mmadụ. Ọkwa a sị na Peter bụ onye soro ụzọ nke Jizọs. ọkwa a sị na Stephen bụ onye a tụgburu n'okwute n'ihi okwukwe ya ndị a niile bụcha ndị nwụrụ anwụ kedu ihe ị na-azara afa ha why are you answering that name why can't you go back to your own self and answer that name that your father gave to you ya bụ afa ahụ nne na nna gị baa gị ị zabe ya mana ị hapụgo afa nne na nna gị baa gị na-aza Peter na-aza Stephen na-aza ndị a niile bụ ndị nwụrụ anwụ mana ị sịzị hapụ nna nna gị nwụrụ anwụ na ha anwụsigo na every dead relative should be forgotten onye na-agụ onye na-atụgharịkwa uche maka na a gbasịkwa ọsọ a ga-agụkwa mile ka m gwakwa gị eziokwu nwanna Chika Ọkpara sịkwa na ya afụghọkwanụ ilu dị na okwu Chineke na ya afụghị ilu dị na akwana iko na ezuna ori n'ime okwu chukwu tata onye pụta ọ sị gị gị hapụ ihe a na okwu chineke bụ ilu na okwu chineke bụ ilu okwu chineke abụrọkwa ilu o ghekwa oghe ọ tọgbọkwa atọgbọ ọ kwụkwa ọtọ ọ gbakwa ọtọ onye ọbụla na-afụkwa ya ọkwa maka nduhie a na-eduhie anyị n'ụbọchị tata maka unu ndị a ka na-eduhie maka na mụnwa na onwe m alọtago m ụlọ amarago m ihe m na-eme amarago m ebe m si wee daa ihe m na-achọzụ ka m si ebe ahụ wee bilite mụ onwe m ebilitego wee na-agwa gị nwanna sikwa n'ebe ahụ ị dara ka ị bilite n'ọkwa ọrụ ndị ozi ka a nọ na ya oge ahụ erukwana mgbe onye ọbụla ga-ajụ ese ihe mere nna ya kịta anọzi n'ihe a na-asị ee na nwata etoghị eto jụba ihe mere nna ya ihe mere nna ya eme ya ọ wụ asị jụọ ihe mere nna gị taa na oge eruola ndị ụka aghọrịzina gị o nwere ihe m chọrọ ikwu forget your ancestors forget your dead relatives mana o nwere ihe baịbụl kwuru n'akwụkwọ Deuteronomy chapter 7 verse 7 chineke wee sị anaghị m emere unu ihe na unu bara ụba n'ọnụ ọgụgụ Ahọtaghọ m unu maka na unu nwa kacha eme ihe ọma n'elu ụwa kama na m na-eme ihe ndị a niile ka m wee cheta nkwa m kwere your ancestors I am doing all these things because of the promises that I made to your ancestors Chineke na-echeta ndị nna nna anyị ọ bụghọkwa nkwa o kwere gị nwa dị ndụ o n'ọkwa nkwa o kwere ancestors nkwa o kwere gịnị ancestors ka chukwu kere ụwa na-echeta asị m nọ na Deuteronomy chapter 7 verse 7 chineke na-echeta nkwa o kwere ndị nna nna mana mụ na gị na-agbahapụ ndị nna nna gbahapụ were ụkwụ na-agba ha na-asị na ha anwụrụgo akwụkwọ Isaiah chapter 51 from verse 1 o wee sị gị gịnị gụgide ya ruo na 6 kedu ihe o kwuru na gị cheta gị chee echiche maka ndị nna nna gị o bu ụzọ sị gị gị chee echiche maka nkume ahụ ka i si na ya wee pụta wee sị gị gị chee echiche maka ndị nna nna gị agaghị m echezo Jeremiah chapter 6 verse 16 maka na mgbe ọbụla m na-ekwu okwu ọ na-adị m n'ọnụ na gị jekene n'ebe ahụ ụzọ ọ gbara ịnọ gị kwụrụ ọtọ ebe ahụ gị jụọ ase maka ụzọ ahụ nke ndị nna nna gị ha soro wee gaa gị si ebe ahụ gaa njem na ị ga-enweta udo Standing at the crossroad, look for that ancient path where your fathers walked upon, walk through there and you will have peace. Kedu ihe mere na anyị na-agụ akwụkwọ nsọ mana anyị adịghị ama ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu? Kedu ihe mere ị ga-eji na-ebugharị akwụkwọ nsọ mana ị gaghị agụ ya n'ọ sọsọ nke pastọ ma ọ bụ onye ekpere gụọrọ gị ka ị ga-ama? Ndị ekpere unu eduhiezina ndị mmadụ na ọ dịgo too much. Ọtụtụ ndị today na-eji ụka dị iche iche ndị anglikan ga-akpọ ụka ha st peters st rita st rut st esta ndị katọlik we do the same ndị a niine a na-akpọ saint ha ncha niine anwụgo nna nna mụ na gị amarọ ndị ahụ gị nwa amarọ ndị ahụ o nwere ka anyị ha ma ndị bụ ndị anwa anyị na-akpọ senti wee na-eje n'ụka ha maka na e nwere ihe m chọrọ ịkọrọ unu tata ndị ọbụna bụ ndị Enugu steeti na ndị Abakaliki ga-aghọta ihe ndị a m na-ekwu maka na ọ ebe ndị nke m na-ejekarị m na-agakarị ebe ndị a wee na-ezi ozi ọma wee na-ejekwa na-afụ ihe dị iche iche amarọ m maka ndị ọzọ nwere ike ọ dịkwa n'ebe ndị ọzọ dị iche iche mana e nwere obere ụnọ ndị anada arụ n'etiti mbara ezi obere ụnọ ndị anada arụ n'etiti mbara ezi ụnọ ahụ ihe na-adị n'ime ya bụ ini ndị mmadụ ini ndị mgbe gboo ya ndị mgbe ochie ndị nna nna ha nna nna ha ahụ nọ n'ime ya ndị nwunye ya nọ n'ime ya ndị ọzọ nọgasị na ya e nwere mbọsị ya otu mgbe ọ na-abụ o ruo e je ebe ahụ sị na a na-eme gịnị na a na-enye ndị nna nna nri na a na-achụ àjà n'ini ndị ahụ bụ ndị nke a mụrụ amụ lụtachagoro nwaanyị ndị nwunye ha abịa wetacha ọkụkọ wetacha ọ bụrụ ndị abakaliki ha hụ ose tinye ya mmanụ suo ya weta ya bute ma edo ma uhie wee buru ya bịa na ebe ini anwa onye bụ onye isi nchụaja na the family maka na family ọbụna nwere onye isi nchụaja ya bụ the elderly person nọ na that family onye okenye nọ na mbara ezi anwa onye okenye a nọ na mbara ezi a a ga na-ewetesiri ihe ndị a na-ewetesiri ihe ndị a ụmụ nwoke ndị nke a mụrụ amụ a na-ewetekwa nke ha ndị a gụgasịrị ogbo ogbo a gụrụ ha a na-ewetekwa nke ha e weta ya onye okenye ahụ nọ na mbara ezi abịa chịkọta ha ncha niine ọnụ mee gịnị kpere ha ekpere gọọ ọfọ n'isi ha a gọrọ ha ọfọ kwuo ka that year ga-esi wee dị n'isi ha wee gwakwanụ ndị nna nna sị ya na onye dị otu a wetakwara ihe dị otu a onye dị otu a wetakwara ihe dị otu a nekwanụ ya nekwanụ ya ụmụ nwaanyị abịa were edo techaa n'ini nna di ha ma ọ n'ini nna nna di ha na-etekwa n'ini nne di ha ụfọdụ bụ ndị ma nne di ha ụfọdụ bụ ndị amaghọ nne di ha ụfọdụ bụ ndị ma nna di ha ụfọdụ bụ ndị amaghị ya o nwekwudu ndị nke n'ime ha bịara ma nna nna nna di ha mana ha na-ete edo n'ini anwa a na-echeta ndị anwa mana tata family one ana m ajụ ngwuru one ka ihe ndị a ka na-eme exist na ya n'ụbọchị tata iruo n'obodo dị iche iche ọzi na ngụị na ngụị na ngụị ka ị ga-eji wee fụ family ihe ndị a ka na-eme exist na ya mana ị ga-ebili nwa chineke gekwa m ntị ọfụma ihe a kịta m na-agwa gị dịgasị na ngwuru ndị mmadụ kedu ihe ọ pụtara ihe a ka a ga-aba apụta ofu ndị eje kpọọ ndị ekpere from nowhere from nowhere ị kpọrọ ndị ekpere bịa na be nna gị apụta baa n'ime ụlọ ahụ ebe e niri nna nna gị ebe e niri ndị nwunye ya niile ebe e niri nne nne gị ebe e niri nne mụtara nna gị iruo ebe anwa onye ekpere ewere speed

unu ndị niile a na-eme ihe a unu amara ife ma gị nwa ma pastor jere the ije unu amara ife otu a ka ọ dị na ị ga-abata na family ị fụ mmụọ mmadụ debere na family ya ị mara ebe o si bute ị mara ka o si bute ị mara agreement ya na mmụọ anwa mgbe o ji wee bata ị sị sị bupụ ya na ọ ihe a na-eme ndị a ihe mana enwere m ajụjụ ịjụ gị nwa chineke ọkwanụ mmụọ ka a na-ekwu maka ya ihe a mmụọ mmụọ na-adị anwụ anwụ ị sị sị gbaba ọkụ holy ghost fire fire fire die by fire die by fire na mana marakwanụ na mmụọ adị anwụ anwụ enwebu ihe metere mmụọ n'ụwa mmụọ wee nwụọ onye makpata o ji bụ na ndị ekpere agachakwa ihe niile a ha na-aga ihe ga-emezi bụ okpukpu asaa ka ihe niile ahụ na-emebu unu ma ọ bụ ndị family ahụ ga-ebido n'isi wee mebekwa unu even ma the pastor na onwe ya jiri aka ya wee wepụ that thing nke bụ eziokwu bụ na o so ya ana na family ya maka na the pastor na-ene ndụ ya ọfụma ka ị fụ na ihe adịghị agazikwe nke ọma ewezuga ego ndị church na ego members pastor ama na-eri nri because o metego gịnị o debego ya n'isi ya o metere debere onwe ya mgbe a pastor metere debere onwe ya kedu ihe a na-ekwuzi ọzọ m chọrọ ịgwa unu bụ mgbe ahụ gị nwa bi n'ụlọ chetanụ na ihe emebiri abụrọ mmụọ anwa ka emebiri na ọkwanụ ụlọ mmụọ bi na ya ka emebiri ama m unu na-amakwa ihe o ọ bụrọkwa mmụọ ahụ ka emebiri na ọkwa na emebiri ụlọ mmụọ bi na ya and onye a kụturu ụlọ ya na enu na anya mgbe ọbụla a sị na ebidogo ịrụ ụzọ na a na-arụkwa ụzọ na ọ ka a rụọ ụzọ ka ụzọ kwụrụ ọtọ ka ihe wee bata ka development bata na a ga-akwatu ụlọ dị otu a achọba ịkwatu ụlọ achọba ha na ịkwatu ụlọ gị nwa na onwe gị bụ onye bi n'ụlọ ga-eme ngwa ngwa si n'ụlọ ahụ wee gbapụ ọ na ọ bụrọ ya a na-enye unu quit notice a na-agwa na-agwa a ga-abịakwa na a na-akwatukwa ụlọ dị otu a otu a ka onweghị ngwuru ọbụla nọnụ just chọọ ibido ekpere today na ha chọrọ ịbịa ewepụ mmụọ dị otu a dị otu a aghara ibu ụzọ mee mitin na famili a na-eme mitin mgbe ahụ a na-eme mitin ahụ mmụọ a na-anụkwu ya a na-abịa ibupụ mmụọ dị otu a a na-abịa iwepụ mmụọ dị otu a mbọsị unu jere wee batakwa na the family ka unu wepụ mmụọ ahụ mmụọ ahụ nọkwa ya ọ fụkwara unu ọkwa o ji nwayọọ sị ụmụ ya binienu ka anyị pụ mmụọ ahụ apụta kwụrụ n'akụkụ otu a unu a na-emebisi ụlọ ya ọ na-ekiri unu n'anya mgbe ahụ ọ na-ekiri unu iwe ya dị ọkụ n'ebe unu nọ iwe ya dị ọkụ n'ebe onye bịara ije nọ iwe ya dị ọkụ n'ebe the family nọ mgbe ihe niile a ga na-eme mmụọ nọkwa na-ene unu unu a na-afa ya unu a na-eke agbụ unu na-eme ihe niile na-akwatusi ebe mmụọ ahụ nọ na-asụchasị ọhịa ma ọ bụrụ na ọ n'ọhịa ka ọ nọ na-akwatusi ụlọ a rụụrụ ya ma ọ bụrụ na ọnyanwa lee m anya ka m gwa unu ihe unu mere mmụọ ahụ mgbe ahụ bụ nsogbu adịrọ maka na mmụọ ahụ ama mpụ ọ ga-achọkwa ofu ụlọ banyekwa jekwara ije nọrọ onwe ya ọ bụrụ ofu osisi ọ banye n'osisi jekwara ije nọrọ rụbazie the family akpụrụka maka na unu achọghị ya okwu maka na unu achọghị ya okwu ihe dịkwarụ n'anyị nwa bụ mmadụ dịka ndị na-eku ume bụ ihe ahụ ị fụrụ na famili anwa jụkene ese e nwere ndị okenye ka fọrọ n'obodo unu jụọ ese kedu ihe kpatara ihe a ji wee dị ebe a maka na ndị gboo maara onwe ha o nwere ndị maara ka nna nna gị si wee bute mmụọ ahụ wee debe e nwere ike ọ bụrụ na ihe ọmụmụ na-esi ike na famili ihe ọmụmụ na-esi ike na famili nwoke wee jegide ije jegide ije wee jete mmụọ dị otu a e wee sị ya ọkwa ị fụrụ mmụọ a ị na-emere mmụọ a ihe dị otu a dị otu a dị otu a na mmụọ a ga-eme ka ọmụmụ dịrị na famili gị o nwekwa nwa ọbụla ị mụrụ na famili gị ga-anwụ ọzọ o nwekwa nwaanyị a ga-alụta na famili gị afọ ime ga-esiri ike nwoke a wee buru mmụọ a bubata wee debe mmụọ sị mmụọ biko m ma na-enye gị ihe ọ bụla ị na-eri ma ya bụrụ na ọmụmụ dị na famili m a e wee si na ya wee mụba unu mụọ nna gị mụọ nna nna gị mụọ nna nke mụtara nna nna gị wee mụgide wee mụruo n'ebe gị nwa nọ o wee rusi n'agbụrụ nke gị i wee lee mmụọ ahụ wee tirie ya mebie ụlọ ya sị na mmụọ ka i mebiri a dịghị emebi mmụọ emebi nke a bụ asị a dịghị emebi mmụọ emebi ka o biri unu ebiri n'isi ihe m ji ekwu ihe a bụ ka unu mara ife kwụsị na ị na-eje etikasị sị na unu na-etikasị mmụọ na unu achụpụgo mmụọ na ọ mgbe a ka unu gụtara ọkụ wụkwasị onwe unu n'isi eziokwu ka m na-agwa unu ee maka na ihe m na-achọ ka m kọwakwaara unu ọfụma ka o doo unu anya bụ na ihe gbasara ụlọ a m na-agwa unu a na-arụ na mbara ezi ọ dị abụkwa na ebe ahụ ka eniri onye ahụ onye enigoro kwacha ya akwa akwacha ya ọfụma anọkatazi onwe steji ọ na-eme o ruo ụmụ ya eje buru ya kpọọ ya jezie jedebe ya n'ụlọ ahụ edebe ya n'ụlọ ahụ ka enwe ike na-eme gịnị ka enwe ike wee na-echeti ya o nwere mgbe ọ na-abụ ruo ọ bụrụ nne onye ahụ nwụrụ oge ruo eje kubati ya ekubati ọ bụrụ na ebe ahụ ka eniri onye anwa nọ ihe a na-eme ka e wee cheti ya m nwere ajụjụ ịjụ unu unu a na-afụkwa ndị ọcha ọkwadụ ndị ọcha wetara ụka a na-ekpedu tata kedu ka anyị bụ ndị igbo sizi wee bụrụ ọmụtara mechuo ọkwa ndị ọcha wetara ụka a na-ekpe tata ụka nke a na-ekpe n'ụbọchị tata dị ife a ka anyị fụkwara fụkwa nọ ndị ọcha webatara ya wee nọrọ n'ime nọ ndị ọcha webatara ya na-afụkwa ka ndị ọcha si eme ihe o nwere onye na-adị ene fim ndị ọcha o nwere onye na-adị afụ ya ka ọ na ịmara nọ ihe niile a ha na-eme nọ ihe a ka ha na-emekwe na be fa ịfụrụ na ndị ọcha bụ mmadụ nwụọ maọbụ nne ha maọbụ nna ha maọbụ even their friend o nya onye onye bụ onye oyi ha dị ha n'obi o wee nwụọ ị maara na ma nke ndị nke ahụ na-eje na burial ground na-eni mana anyị na-afụgasị ka a na-enigasị ọtụtụ ozu na burial ground but onye ọbụla na-amakwa ini onye nke ya o ị mara na oge ruo ị fụ onye ọcha every blessed year arọ niile pụtara na ị fụ onye ọcha o buru eh, flawa o buru flawa o jidekwa ihe ndị ọzọ nya na ya yi o ruo ọ nọrọ n'ini anwa ọ nọrọ n'ini anwa o bido ụfọdụ na-esekpu ana ụfọdụ na-akwụ ọtọ mana ha ruo ebe ahụ ha nọrọ mebe ihe niile ha na-eme mewe mewe mecha drọpụọrọ onye ahụ flawa ahụ tọnkwa gaba ebe ha na-aga every year ndị nke na-enweghịzi access to ebe ahụ eniri that very person ya eje were pikcha onye ahụ jejedebe na ofu ebe na ofu ụlọ were flawa gbaa ya okirikiri dozie ya ọfụma every year ọ na-eje ebe ahụ na-evisit that picture na-adrọpụkwa flawa ebe ahụ anyị ana-afụkwu ya ọ na anyị adị ene fim ndị ọcha dụ mana gị nwa na onwe gị ka a sị gị chefuo nne gị chefuo nna gị chefuo nna nna gị na ha anwụgo hei ọkwa arụ nnukwu arụ o ihe niile a sokwa n'ihe na-eme gị ihe n'ụbọchị tata nwa chineke ana m agwa gị eziokwu o so n'ihe na-eme gị tata ngwanụ ụlọ ahụ a na-arụ na mbara ezi wee kpọbaa ndị nwụrụ anwụ n'ime ya ka e wee nọrọ ebe ahụ wee na-echeta ha ka ndị ọcha batara na be anyị wee bịa fụcha ka anyị si eme ya ịmakwa na ndị ọcha fụba ka anyị si eme ya fụcha wee sị hmm, anyị afụgo ihe ndị a na-eme chere na e nwere ụzọ anyị ga-esi wee mee ya ka o wee fevọọ ha maka na ọ bụrụ ma agbụ anyị ga-ekeriri ha agbụ a kedu ihe ị kpọrọ that eh, that place ụfọdụ kpọrọ ya o nwere like ndị nke abakaliki kpọrọ ya nwa nguji nwa nguji nguji ahụ ebe ha na-edebe ndị ahụ nwụrụ anwụ wee na-eji eme ncheta fa n'ime ebe ahụ ọkwa ịghọta mana ọ bụrụ na ọ ka achọzie onye ọ bụ ya nwa nwe that nguji abịazie akpọ afa afa the man the man nwe the ọ bụrụ na ọ be ndị be obiakọ ihe a na-akpọ ebe a bụ nguji nguji obiakọ nguji obiakọ otu a ka ọ dị today ndị ọcha wee pụta wee buruzie chọọchị bata ha pụtazie ha rụọ ofu ụnọ ha rụọ ofu ụnọ ha kpọọ ụnọ aha nguji Bartholomew nguji Bartholomew ya nwa ka ha na-akpọ St. Bartholomew St. Thomas St. Peter ama m unu aghọta ihe a na-ekwu ịbịa kịta ndị katọlik a na-agwa gị agwa gwa gị hoo haa na ọkwa n'elu n'elu ili Peter ka e wukwasịrị nzukọ katọlik n'ebe ahụ n'ebe o si wee bido n'elu ili ya gbara ka unu ghọta ebe a na-eje na onye aghọrịrị ka a gbara ndị eriri eri ka anyị bụ mana ka anyị lọtaba nguji Bartholomew nya nwa bụ that very place St. Bartholomew a ị na-eje ekpere na ya ị na-eje ụka na ya nguji St. Anthony ọ nya nwa bụ that St. Anthony church ị na-eje ụka na ya maka na agwara m unu sị na ọ bụrụ na ịbata n'ime that nguji Nguji be ndị bụ Obiakọ Nguji Obiakọ ịfụ nwunye Obiakọ ịfụ nwunye nwunye Amaechi ịfụ nwunye nke ịfụkwa Amaechi nya ha ncha niile nọ na gịnị n'ime that Nguji bụ ebe onye ọbụla na-apụta cheta nna nke ya na nne nke ya otu a ka ọ bụ ịbatakwa n'ime that very ee eh, St. Bartholomew maọbụ St. Anthony maọbụ St. Thomas ịfụkwa edebekwa chapel chapel ahụ edebere ọ bụkwa St. gịnị nọ na ya St. Mary edebekwara um, eh, St. Joseph n'akụkụ edebekwara nya ka ị mara na ekubatago ndị a niile n'ime n'ime ụlọ n'ime nwa nguji anwa ekubatago ha ncha na nguji onye bịa ebe dị ya mma ọ họrọ na-eme ya ka eji nwee St. Anthony ya ka eji nwee St. Andrew ya ka eji nwee St. Mary ya ka eji nwee Legion of Mary ya ka eji nwee Mary League ya ka eji nwee nke a onye ọbụla nwere onye ọ na-agbaso Morning Mass bido na Monday wee rukwee na Saturday before Sunday enwere gịnị enwere ndị eji afa ha wee na-aka Morning Mass wee na-aka ya na-aka ya wee ruo na Saturday i ruo na Morning Mass gee ntị ọfụma ka ịnụ ya ọ bụghị maka St. Monica ka a na-ekpe tata echi niile ọ bụrụ maka St. Anthony ọ bụghị ọ bụrụ maka St. Andrew ọ bụghị ọ bụrụ maka St. Teresa ọ bụghị ọ bụrụ maka St. Agnes ti wee rukwe mbọsị ụka efewekwa the main person eji maka ya wee wube ụlọ ụka mana nke gị bụ arụ mana nke ha bụ eziokwu nke ha bụ eziokwu mana nke gị bụ arụ ị na-ejekwa nya bụ ije o ị kpụrụ ewu ụfọdụ na-akpụ efi mana kọmọn ọkụkọ ọkụkọ 1000 something i gotebeghọ jee nye nne gị jee gbuoro nne gị n'ili ya mana ị na-eje egburu ya St. Teresa i wee sị na iwe nne gị nwụrụ anwụ agaghị adị ọkụ n'isi gị ijeje gbuoro ya St. Bartholomew i wee sị na iwe nna nna gị bụ Obiakọ agaghị adị ọkụ n'isi gị nwa chineke ka anyị nyerenụ onwe anyị aka i jekata jekata jekata sị gị na ị ga-eme gịnị na ị ga-eme baptizim baptizim ọ bụ gịnị ka e wee gbanwee aha ahụ nke nne na nna gị bara gị maka na ọ bụrụ na a gbanwee dat aha ka e wee chefuo onye a ka nne na nna gị nwụrụ anwụ ka nna nna gị ha nwụrụ anwụ wee chefuo ihe gbasara gị maka ị dị azazi afa ahụ mgbe ha buru ngọzi ha ha chọrọ inye gị wee bịa ihe ha na-achọ bụ Nwankwọ Obiakọ ana m achọkwa na Okeke Obiakọ mmụọ ozi bu ngọzi gị ahụ pụta ọ kpagharịgide kpagharịgide kpagharịgide sọsọ ihe ọ ga na-afụzi bụ Bartholomew i buru baịbụl gị bata ọ bịakwute gị kpọọ gị Nwankwọ Obiakọ ị nụ ya na spirit ekojesi holy ghost fire o shift o ọ bụrọkwa onye a ka ya na-achọ na onye a sịkwa na afa ya bụ Bartholomew onye a bụrọkwa Mgbeke na ọkwa Bartholomew ọkwa ọ kpagharịchaa o buru ngọzi nna nna gị bunyere ka e wee butere unu n'ụkpa o buru ya pụọ maka o nwezi onye nọ na famili a ka na-aza afa a onye nke kwetere ekweta ịza afa ya wee na-emere nna nna ha ahụ ihe unu niile bụ ndị ụka nọ na dat famili agbakọọ aka ọnụ dula ya mmụọ yes unu edula ya mmụọ n'ọ nyanwa bụ onye na-ata unu winchi na famili a n'ọ nyanwa bụ onye jidere akara aka unu niile kechie na ọ dị ejekwa ụka na ihe ọ na-eme bụ oge ọbụla ọ nọ na-agọ ọjị ọ nọ na-agọ ọfọ ọ nọ na-awụ kaịkaị ọ nọ na-ama nzu n'ọkwa onye a ji famili a unu eduna ya mmụọ n'ike maka na unu ga-emegide ya bụ mmadụ ihe megide ya ihe megide ya ihe ọ sị o ka ndụ m dịrịnụ m ka m kwụsị n'ihe nwa m na-eme ọ kwụsịkwuzie mana mgbe ahụ ọ na-agọ nya bụ ọfọ sọsọ ihe ọ na-emedebe bụ biko na ebe ụmụazị a mụrụ na famili a bikonụnụ ndị nna nna anyị ha letenu ha bikonụ ndị nna nna anyị ha menụ ha nka i jegidezie pụta nke kasị nke ijegidesie pụta onye ekpere asị gị onye okenye a nọ na famili unu na-ekpere gị ekpere ka ọ dịrị gị mma oge ọbụla gị enyezikwana ya ihe na inyekwu ya ihe na ọkwa ego ahụ i nyere ya ka o ji eme gị ihe maka na ijegoje kọọrọ ya na ọ dị ejekwa ụka na ọkwa sọsọ mmụọ ka ọ na-agọ gịnị bụ mmụọ chukwu bụ mmụọ gị nwa na-ekpere chukwu ọ bụrụ mmụọ ka ị na-agọ ị pụta ịsị na mmadụ bụ onye ọgọ mmụọ ị na-echejikwa afa gị uche gị dịkwa ya o ụfọdụ bụ ndị a na-akpọ emeka nwaosu ụfọdụ bụ ndị a na-akpọ chidokwa nwaosu mana today ha ruo n'ụlọ ụka sị ha gịnị ịmakwa ihe bụ nwaosu ịmakwa ihe bụ osu osu bụ arụsị osu bụ na emere gị nke a osu bụ na nke ọzọ na mere na nke ọzọ emerọ gị zaba nwa chukwu taa cheji afa ahụ na echejiri jebez afa na echejiri e, e, e, jekọb afa kedu onye chejiri ha that afa kedu onye chejiri jebez na na na jekọb afa ị makwa ihe ha gara tupu ewee chejie ha afa ha gara ọtụtụ ihe kwuo ọtụtụ okwu yọọ ọtụtụ ayịyọ gabiga ọtụtụ ihe tupu chukwu nna wee zite angel wee bịa chejie ha that afa not you pastor changing people's name ọkwa ị na-anụ mgbe ị na-echeji people's name ka ị na-echeji their destiny mgbe ka ị na-echeji their future mgbe ka ị na-echeji everything about them maka na ị maghị ihe ị na-eme gị nwa in person amaghị ihe ị na-eme kwụsị icheji afa gị kwụsị icheji afa nna gị na mmụọ bu ngozi gị abịa bụ ihe ọ na-achọta bụ ee eh, chukwudokwa nwa osu ihe ọ na-achọta bụ chinonso nwa osu ọ bụrụ chinonso nwa chukwu anyị ma na chukwu dị mma ịza afa ya ọ mara mma mana ọ bụrụ ya bụ afa nne na nna gị ji wee mara gị ọ bụrụ ya bụ afa nna nna gị ji mara gị ihe eji mara ngwuru unu bụ ngwuru be ndị be nwa osu And ngozi ahụ mmụọ ozi bu abịa bụ be nwa osu ka o bu ya aga not be nwa Chukwu. Ọ bụrụ na ijegide gị ije na ndụ gị jegide ije jegide ije o wee bụrụ n'eziokwu eziokwu na o nwere afa dị njọ nke nọ na famili unu ọ bụ na ọ nyanwa ka ọ ga-abụ echejie ọ dị mma udo dị a ga-eme ya eme mana na-ene o nwere ka esi eme ya e nwere usoro esi eme ya bụ ife maka na ọ bụrụ na chukwu nna adịghị aware na Jekọb chọrọ icheji afa ya ọ gaghị emenwu ya ọ bụrụ na ọ dịghị aware na Jebez chọrọ icheji afa ya ọ gaghị adịnwu possible ọ ha ekpekatago gwagide chukwu gwagide chukwu tupu chukwu wee mere ha ya ya maka o ji bụrụ na unu nwa chọ ha n'ime ya bụ ihe onye ahụ nwe the afa bụ mmụọ bụ onye nwe that a na-aga n'usoro a na-akpọ oku kpọkuo ya ọbara na-eso ya aga ọbara ahụ na-eso ya aga abụghị ọbara mmadụ enwere ike iji ọbara ọkụkọ wee mee ya enwere ike iji ọbara ewu wee mee ya wee mee ka ọ mara biko na afa dị otu a dị otu a adịrọkwanụ mana anyị etulechaghị ya na anyị chọrọ ka ọ dị otu a after all mmadụ na-anọkata chi onwe ya echichi mana echichi anwa ewee bido kpọbazie ya aka ekpuchi ọnwa ewee kpọbazie ya ee eh, oje na ndo ewee kpọbazie ya oche ndo akpọbazie ya afa dị iche iche mana afa ahụ na-aga n'ụkpụrụ ọ na-aga n'usoro n'ihi na o nwere ka esi mee ya n'ọdịnala ewee mee ya n'ọdịnala ọtụtụ mmadụ wee bịa amara n'ụbọchị dị otu a na echikwara onye a afa dị otu a ịfụrụ na mmụọ adịrị against that ime ka mmụọ nwe ngwuru ahụ mara mmụọ nwe ngwuru ahụ akwado ajụ ajụjụ ọ bụrụ na ọ kwado sị ngwa zaa afa ahụ ị chọrọ ịza amago m maka ya ka ị na-eme ya mbọsị ahụ a na-emekwadị oriri mbọsị ahụ a na-emekwadị mmemme mmụọ ndị ọzọ sokwa nna nna gị ha wee bịa n'ụbọchị ahụ na nwa ya na-eme mmemme dị otu a na nwa ya na-echi echichi dị otu a ee ọ dị adị a na-eme ya eme not ị nọkata nnọọ i jee n'ụlọ ụka pastọ asị gị na ịbụrọzikwa nwa osu na ihe ibụzikwa bụ bụ bụ nwa chukwu pastọ asị gị na ịbụrọzikwa nwa eke na ihe ibụzikwa bụ nwa chukwu na na- na nwa eke na eke bụkwa eke akụkọ eke ọ na-abụ eke kedụzi ihe eke pụtara kedụzi ihe oye pụtara kedụ ihe afọ pụtara kedụ ihe nkwọ pụtara angel Gabriel angel Rafael angel Michael angel Uriel nke ahụ kwere unu ghọta nke ahụ bụ ihe kwere unu ghọta mana unu achọzi ịmata maka eke oye afọ nkwọ ụgbọ ụgbọ ụgbọ bu mmadụ abịa ụwa ụgbọ na-ebute ngọzi ụgbọ na-ebughachi ndị na-ala ala eke oye afọ nkwọ asị ụgbọ mmadụ so bịa ụwa ọ eke oye afọ nkwọ mbọsị eke niile mmadụ na-abịa ụwa millions of people na-abịa ụwa mbọsị eke millions of people na-ahapụ ụwa mbọsị eke eke na oye na afọ na nkwọ nọ ka moto na-eje na-eje Enugu na-eje Lagos moto na-eje Enugu na-eje Lagos isi Enugu buru buru ndị mmadụ ruo Lagos wụsa ha isikwa Lagos buru ndị mmadụ budatakwa n'Enugwu ọzọ otu a ka ebukwe ngọzi ha n'ụkpa na-esokwa ha mana ị sịzi ka agbahapụ eke ka agbahapụ oye ka agbahapụ afọ gbahapụ nkwọ ọ ihe a kpatara o ji bụ na apụtara ewee mebie ha ahịa niile dị n'ala Igbo chee na mmebi ka a na-emebi ya unu afụrụ ọchanja main market unu afụrụ main market Ọnịsha na ọ nyanwa bụ nkwọ otu nkwọ otu nkwọ Ọnịsha mana apụtaziri adị ekwutezide okwu nkwọ adị ekwuzi na ọ bụ nkwọ nọọ nke nwanụ na nke ọzọ ee kama ka a hapụzi ịzụ ya mbọsị nkwọ nọọ mbọsị nkwọ ka a na-azụbu ya ka a hapụzi ịzụ ya mbọsị nkwọ ka anyị zụba ya everyday nke nwanụ unu amarozi na ọsara aka ya ka unu melitere emelite yes unu bịara mezie ya bụ nkwọ upgrade instead of ị na-azụ every four four days ọ na-azụzi everyday ịfụnanụ o wee bụrụzie ya bụ the biggest market in Africa ewepụtasị mba o sị hapụgodo afọ na eke na oye na nkwọ na ọ bụrụ ihe a ka abịa sị ka anyị na-azụ ahịa mana ọ ka bụ mbọsị eke ọ ka bụ mbọsị oye ọ ka bụ mbọsị afọ ọ ka bụ mbọsị nkwọ ka eji azụ ha mana mbọsị niile ezi ka ejizi azụ ya nke meziri ka gịnị mee ka otuto ha wee rikwuo enu dị mmụọ so unu echena na unu mebiri ihe onweghị ihe unu mebiri n'akụkụ nke ahụ ọkwa ị na-aghọta kama na achọrọ m ka m kọwara unu gị onye na-agbara nna nna gị ọsọ adị agbanahụ ana n'ọsọ ọkwa ịfụrụ ana a na-azọ ụkwụ adị agbanahụ ya n'ọsọ adị agbanahụ enuigwe n'ọsọ ọkwa ị na-agba ha na-eso gị ngwa na ọ bụrụ na ị ga-agbanahụ ana bido gbaba ka ife ya because ị na-agbanahụ nna nna gị ha mana agụọ nna gị gụọ nna mụtara nna gị gụọ nna mụtara nna na a ga-agụrịrị onwe ka agụgide ghara ịgụ that nna nna nna gị ahụ nke ị na-agbara ọsọ because ọ bụrụ na ọ bụrọ nya nwa agaghị amụ onye mụrụ nna gị ọ bụrụ na ọ bụrọ onye nke ahụ agaghị amụ onye mụrụ gị ọ bụrụ na ọ bụrọ onye nke ahụ gị nwa agaghị amụkwa onye mụrụ ihe ọ bụla i mere nna nna gị ha ga-esokwe gị o mana ihe isi ike niile ọ bụla anyị nọ na ya n'ụbọchị taa bụ nke anyị ji aka wee kpatara onwe anyị nke bụ eziokwu ọ ihe anyị ji aka wee mee gịnị wee kpatara onwe anyị ị na-agbara nna nna gị ha ọsọ ị na-agbara nna nna gị ha ọsọ otu a ka ụmụ gị ga-esi wee gbara gị mgbe ọ ga-eru iwe ewekwana gị mgbe ahụ ị gbachara nna nna gị ọsọ ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị agbabakwara gị maka na ihe niile a bụ gịnị njọ kpuru njọ ee o sete o rube ibe maka na a sị na eji mmehie nke ndị bụ nna wee na-elekọta ndị bụ ụmụ mmehie nke ndị nna nna ka eji elekọta ụmụ ndị nna nna bụ na otu a na-ekwu okwu kịta na ha so n'ihe a na-ekwu maka na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nke jere ụka tupu ha nwụọ wee gbahapụ mmụọ nke nna nna ha nee ya ka ọ bụ ogwu na akịrị ka o kechikọrọ na-aga ee ejuna binie kpụrụ ọ kpụrụ ike ike na-eje nke a dọkpụrụ nwanne ya nke a dọkpụrụ nwanne ya ihe ike a na-eme o nwere family today ọ bụ na mgbe mbụ ịbịa kịta ịnụ afa a na-etu nwoke nwe that family ọ bụrụ na ọ dike ka ọ bụ ọ bụrụ na ọ dike na akụ na ụba ọ bụrụ na ọ dike n'ihe nweta ọ bụrụ na ọ dike n'ụzọ niile ọ na-akọ ji ji nke ya bụ na ịbata n'ime ọba ya i fuo ọ na-akpa efi efi nke ya bụ na a chụrụ efi na-aga ebe na-asị ọ gịnị ọ na-akpa ewu ọ na-akpa atụrụ ụmụ ihe niile a ka onye dị otu a na-emecha mgbe ọ bụ ya mana kịta ọ nọrọzi ya kịta famili ahụ jizi nya nya aka anọrọ a na-achọ ka eyi esigodu wee tii nri n'ọnụ mana ọ famili a bụ eze ọ famili agụụ na-adị agụ ụmụ ya mgbe ahụ ọ famili na-eriju ezigbote afọ na-eme ọfụma na-ama ha n'atụ na-akpọku ha nke ọma mana taa kedu ihe na-emezi ụmụ ha na-achọzi nri ọnụ achọ ụmụ ha na-ebigherisi aka maka na a hapụrụ ụkpụrụ ahụ nke onye ahụ nwe that family onye nwe ngwuru ahụ ụkpụrụ ahụ nke o soro wee gaa a hapụrụ that ụkpụrụ because of na a na-agbara ancestral spirit ọsọ mmụọ nke ndị nna nna a na-agbara ya ọsọ biko enwekwara m akara e ji enweta m nke bụ akara ekwentị unu ga-akpọ ka unu wee mara maka onye chọrọ ịjụ ajụjụ maọbụ onye chọrọ ịghọta ihe gbagwojuru ya anya ya kpọọ m na 070 108 11555 070 kpọọnụ m n'akara ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta ihe gbagwojuru gị anya na nkụzi a ga-akụzi n'ụbọchị tata ee biko naghachi azụ n'ụzọ ahụ nke gbara ịnọ ka ị jụọ ese ụzọ nke ndị nna nna gị ha si wee gaa njem si ebe ahụ wee gaa na ị ga-enweta udo biko ọ bụrụ na ozi ọma anyị nụrụ masịrị gị ee dịka anyị na-ebu ya na-aga obodo dị iche iche n'ọnọdụ crusade wee na-eme ka mba niile na-anụrụ ya biko ohere ịkwado ozi ọma a dịrị gị ka ị kwado ya bụ ozi ọma ị chọkwa ka anyị buru ya bịa n'obodo nke gị mekwa ka anyị mara ee onye ọbụla ọ masịrị ụzọ ọbụla ị chọrọ isi kwado ya ị chọrọ ịkwado ya n'ego ị chọrọ ịkwado ya site n'inye anyị moto ị chọrọ ịkwado ya site n'inye anyị speakers etu ọbụla i si chọọ ịkwado ozi ọma biko ohere dịrị gị nwa chineke ee ọ ka anyị si n'ebe anyị dara wee bilite ka anyị na-ekwu okwu ya anyị bụkwa ndị Obi Abiama ee Obi Abiama nke anyị nọ na ya bụkwa ebe a na a na-amụkwa ọtụtụ ihe a na-amụta ọtụtụ ihe n'ime ebe ahụ Obi Abiama nwere YouTube anyị nọ na Facebook anyị nọ na WhatsApp anyị nọkwazi anyị nwere Telegram Telegram a na-ekwu okwu ya bụ ya bụ isi ebe anyị ncha niile na-anọ na-enwekọsị ọgbakọ na-enwe ofe ebe ị ga-anọ jụọ ajụjụ ụdị ọbụla ọ sọrọ gị ebe ị ga-anọ kwuo ihe ọbụla nke ị chọrọ ikwu ọ ya ka anyị na-ekwu ọ kwa ofu nọmba akara ekwentị a m kpọrọ ka ị ga-ejikwa wee nweta e wee adịzie gị wee tii gị wee batazie na that telegram ọ ya ka anyị na-ekwu n'okwu ee eh, akara ekwentị m bụ 070 108 11555 ị sị m add me ọ bụrụ na ị sị m add me adịa gị na obiabiama ị bata ebe ahụ bịa fụ na ihe na-eme n'ime ebe anwa nwa chineke asị m udo dịrị onye ọbụla ekele dịrị gị gị onye gere ntị biko dịka ị na-enweta ozi a share ya mee ka onye ọbụla nwetachaa ya mee ka onye ọbụla nwetachaa ya onye amahụ na ọ na-aga biko ị hụ eziokwu kpọtụrụ nwanne gị ndewo ọ mụnwa bụ lolo acharaugo ka emesịa